ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị nwanne mmadụ famili nwere onye na-ediri ibie mgbe ọbụla nwoke na nwaanyị nke bi n'ezinụlọ bido shibe oke oke mgbe ọbụla nwanne e bidoro shibe oke oke na any famili ọbụla bibu n'udo nwanne ị na-ene ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama gị nwa bụ onye ka na-achọ ịba ezinụlọ gị nwa bụ onye bagoro aba Ị needịrị ịghọta na famili nwere onye na-ediri ibie nwanne ada esi oke oke na famili nwanne ọ ga-enweriri onye ga na-eme neta agharụ o nwere ike ọ bụrụ nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ nwoke mana ọ ga-enweriri onye na-ediri ibie nwanne ọ nya ka o ji dị mkpa nna ịdị n'ezinụlọ maọbụ nne ịdị n'ezinụlọ nwanne mgbe ọbụla a chọrọ nne maọbụ nna ahụ nke dị n'ezinụlọ nke ahụ bụ onye ahụ na-eweta udo nke ahụ bụ onye ahụ na-eme nwanne ka udo dị na nya bụ ezinụlọ nwanne ị fụ ihe dị n'ụlọ ebido pụba n'ama ị fụ ihe dị n'ụlọ ebido pụba n'ama ihe mere ọtụtụ ezinụlọ nke bibu n'udo nke mechaziere na nke ikpeazụ a ife dị n'ụlọ bidozie na-apụta n'ama bụ nwanne na nya bụ onye ahụ na-ediri ibie na ọ nọrọzi na nya bụ onye ahụ na-ediri ibie nwanne na nya bụ onye ahụ na a chọọ ya na afụrọzi ị kwesịrị ịghọta nwanne ị needịrị ịghọta na famili ọbụla nwere onye na-ediri ibie checkie onwe gị ma tụlee marụ na ị bụ onye ahụ kwesịrị ịdị na-ediri ibie maka na ada esi oke oke na famili famili ọbụla ị pụtara nwanne ị fụ ka onye ọbụla na-esi oke oke ị fụ ka onye ọbụla na-eclaim right ị fụ ka onye ọbụla na-eme ka ọ bụrụ nya nwa ka ọ ga-anarụ nwanne ị mara na ama nga aga ị mara na ife dị n'ụlọ ga-ebido pụwa n'ama ị mara na mgbe ọbụla na agbata obi ga na-agbakọ na famili ga na-agbakọ mgbe ọbụla nwanne ị kwesịrị ịghọta na o nwere onye na-ediri ibie jụọ onwe gị na abụ m onye ahụ na-ediri ibie famili bụ ngwugwu e kechiri ekechi nke ọbụla ị tọghetara nwanne ị managebie famili enwerọ formula nke ọ bịa na-enwe pattern kama na ọ bụ ngụnwa bụ onye ga-atọ nya bụ ute ngụnwa bụ onye ga-atọ nya bụ ute ngụnwa bụ onye ga-enene onye ahụ ọ bụ gị na nya bụ malụ na ọ bụ ngụnwa bụ onye kwesịrị ịdị na-ediri ihe maka na unu shigbo oke oke eshigbo oke oke nwanne ọ nya bụ na ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama n'ịpụta n'efere mba ụwa maọbụ na ị kpọbara ụmụnne maọbụ ụmụnna maọbụ ụmụnna di nwanne ka fa bịa dozie nya bụ okwu enwerọ any help ọ ga-ehelp gị nwanne gị nwa bụ na onwe gị ife ga-akpọ onwe gị mitin ma tụlee n'eziokwu na ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ kwesịrị ịdị na-ediri ibie na ọ bụ ngụnwa bụ onye kwesịrị iweta udo na nya bụ ezinụlọ na ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ kwesịrị ime ka udo dị na nya bụ ezinụlọ nwanne ị needịrị ịghọta na o nwere onye na-ediri ibie ị kwesịrị ịghọta nwanne na o nwere onye na-ediri ibie na ife mere some famili ji awa bikata n'udo aghasaba aghasaba ahụ ikekwe na a chọọ onye bụ onye ahụ na-ediri ibie ikekwe na a chọọ onye bụ nne ahụ maọbụ nna ahụ nke ahụ na-eme ka udo dị nwanne achọzie ya afụ ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama nwanne mmadụ e nwere onye na-ejide ibie jụọ onwe gị na abụ m onye ahụ na-ejide ibie nwanne jụọ onwe gị ma gbaa mbọ ka ị bụrụ onye na-ejide ibie ọ dụrụ nwoke ọ dụrụ nwaanyị o nwere onye ọ dụrụ iche nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị dịka ị na-atụsara m ozi a subscribe ọ na my YouTube channel ya gazienụ ise